o nwere something na-achọ imebi na Mozambique m ji wee bịaba online and eji Chineke nọ n'eluigwe ayọ bikon ana m ayọ ya ọbụla ayịyọ bikon allow me to do this bikon eji m Chineke nọ n'eluigwe na-ayọ na ife m chọ ime na ekwa m chọ ikwu kịta abụrọ anything with IPOB mana ọ dị very important na m kwuru ya because ọ bụrụ na m ekwughị okwu a in next few minutes ife mebie na Mozambique I said in next few minutes ife mebie na Mozambique ọ bụrụ na anya o nwe case m na-efollow since na Mozambique and case a m na-ekwu etinyego nya a lot of money and ife m ji wee tinye okwu anụnwa ife m ji wee tinye ife anụnwa a lot of money abụrọ na o nwere any interest m nwe there I have no interest there enweghị anything m ma-elite from there mana ife m na-alụ there bụ ka m help nwa ogbenye nwa onweghị onye ga-ekwuli ya nwa enwerọ ife ọ ga-ekwu nwa onweghị even common Portuguese ọ maghị asụ ka m help nwa si Nnewi be anyị onye nnewi be anyị bụ ifeanyị ifeanyị wee si nnewi kpọrọ chinwendụ kpọgide chinwendụ kpọta mozambique use chinwendụ for how many years ife ifeanyị na-emezi kịta anụnwa bụ ka nya na KC ọgọ ya nwoke deport chinwendụ so as I'm talking to you now enweta m call from immigration enweta m call from immigration na KC ji ndị immigration na-achụgharị Chinwendu ahụ kedu ife ha ji wee chọ ibunye ka ha ghara isetụrụ ya maka gịnị eje m gbaa fa akwụkwọ na minister of work eje m mee gịnị eje m gbaa fa akwụkwọ na minister of work and now minister of work agwa gị esendịgoro Ifeanyị akwụkwọ sị nya si Japan nata ya nata ka ọ bịa setụlụ Chinwendu kpọna ya back to Nigeria na mmadụ aga-akpọta mmadụ ị bịa lụgidere onye ahụ ọrụ rụọrọ ya ọrụ for six years onye ahụ achọọ ofu ife bodo gị chụọ gị ọ bụrụ ntụa nke i si wee naa due to na onweghị onye ga-ekwuru gị etinyego m ihe a my own money and ana m etinye that okwu ego wee luo today because na m ṅụrụ iyi sị na m ma-adị sure na esetụlụrụ this chinwendụ and the only thing m chọ from them dị very simple KC gị na ọgọ nwoke chineke agọzigo unu unu ji ego unu nwere ego unu nwee shops unu nwee ebe a na-ele moto na naijiria nwee ebe niile nwee ihe dị iche iche mana instead of unu iwere obere ego nye nwa ogbenye rụrụ unu ọrụ unu ejiri ndị immigration na-achụgharị ya as I'm talking to you now okwu mụ na these people dị na court na the minister of work na Mozambique so ha amalụgo na onye enwehọ akwụkwọ because ife ndị be anyị nọ Mozambique na-eme bụ ha kpọta gị ha edebe gị ha ga-ekwe ka ị nwee akwụkwọ ife ha jirọ wee kwe ka ị nwee akwụkwọ bụ mbọsị ọbụna ha chọrọ ha ewelu ndị immigration bunaa gị so as I'm talking to you now enweta m call na immigration dị busy na na-achọhalị Chinwendu and anyway ejide Chinwendu kịta nụ wee bunaa ya ọ bụrụ ka onye si Nnewi wee pụọ for over six years ga-esi wee naa n'ụnọ without anything mpa Chinwendu nwụrụ Chinwendu nọ na Mozambique ọ mahụ ntụ esi wee nie mpa ya Chinwendu pụrụ na Mozambique for how many years wee lụbalụ unu ọrụ niine ọ lụlụ unu lụgidelu unu ọlụ ife unu mere bụ iwere ọgọ gị nwoke a na-akpọ KC bụ the main evil person KC bụ ọgọ gị nwoke ya na nwanne gị nwaanyị KC na-anụ unu were KC chụpụ Chinwendu unu che na o biena m gwa unu na mgbe m na-agba bọyị na ọ bụrụgodu na m mechaa n'ụwa na oge ọbụna m ji wee kwụdo as nwoke na m ma-abịachite back to unu jụọ unu kere ihe unu ji wee mee ihe dị etu a and today I'm back today I'm back ebido m treatibe okwu anụwa since last year ndị mmadụ che na m echefugo m gwa these people na okwu anụwa ebibe and na ọ ga-ebi na ọ dị impossible na okwu a bi agwa m ndị mmadụ na ọ dị impossible na okwu a bi ife m mee bụ na aga m suo ndị a to the minister of work and the minister of work ndị Mozambique kpọọ these people sị ha ha weligodo ego nye Chinwendu ka Chinwendu weligodo na-eli nni wee na-eche Ifeanyi ka Ifeanyi si Japan nata ha welu ego for the first time

ego Ifeanyi ya-etinye n'isi Mozambique gbalụ Chinwendu TC zuru iji wee settle Chinwendu kpọnaa ya n'udo Chinwendu nọ na Mozambique na-alụrụ unu ọrụ mpa ya nwụọ mpa Chinwendu nwụrụ Chinwendu amarọ ntụ esi wee kwa Chinwendu bụ nwa ụmụ nwoke naabọ ka nna ya mụta chinwendụ na nke ọzọ ntụ anụnwa ka nke chinwendụ ntụ anụnwa ka o si wee just nke si wee gaa unu debe ya na mozambique ihe unu si unu na m achọghọ ka mụ na unu nwee okwu na ọ ndị nnewi unu bụ ka m bụ onye nnewi ị bụ ka m bụ ifeanyị ị bụ onye nnewi abụ m onye nnewi chinwendụ bụ onye nnewi unu emeghị onye abakaliki ka onye enugwu steeti kwụsị ịtụ akpọ n'ịma owute m m gwa unu na ọ bụrụ n'etu esi eme ya unu mee ya ọgụ unu nwoke unu mee ya ifeanyị kịta anụnwa bụ chinwendu m wee sị unu no na kama ọ ga-eme mụ na unu anwụọ na Mozambique a sị m na kama ọ ga-eme mụ na unu anwụọ na Mozambique nekwa na anya ka m gwa unu ihe m ji ekwu ya now let it be on record na before God who made me and you ka esi megido ife buna chinwendụ nna emegide ka esi ife enwụ na ya were nakpua n'ili ọ bụ na ka esi megide ihe were immigration buna chinwendụ mụ na ka esi mụ na fa ga-emegide ife until the day mụnwa bụ ikenga ga-abakpu n'ili ọ bụ etu m si eme ihe m o ọ bụrụkwa pụta asị na a na-ekwu n'ọnụ n'onwe ha ama m ego one m werego tinye n'ife a ka m dị sure na ife a gara in a right way and the only thing m chọ from these people bụ settle onye gbara ụnụ boy were ego nye onye gbara boy i were ego nye ọ bụ na ị chọzi ịkpọna ya mmadụ ama agbabara mmadụ boy gbachara ya boy i chee ofu akụkọ ka ị chụpụ ya ahapụ gị maka na ị nwee ego mmadụ aka agbawara mmadụ boy gbachara mmadụ boy ị fụta na o nweghị onye ga-ekwuru ya ife ihe i mezi bụ i were immigration ego anụnwa i ji wee nye ka o wee na-eri nri with ego ndị immigration ihe eji wee buna ya with ego TC ya ọ bụrụ na unu jiri ya settle chinwendụ o nwere onye ga na-eghe unu ọnụ and ife na-ewe m iwe ife na-ewe chere let me make a call ka m make a call and ihe m ji wee chọ ị make call a bụ ka m kwuo ya ekwuo

hello sir ị na-anụ ife m na-ekwu Bluetooth connected. sir ị na-anụ ife m na-ekwu Ana m anụ ikwu ya. ok Eh, ife m ji- ife m ji wee kpọba gị on phone bụ na ị bụ one of the elder m na-erespect na mozambique and eh, ọ bụ na o nwee ka ife si wee dị i have to report it to you before m act ya ihe m che ịact Eh, ọ bụ na ị ma case a m na-efollow since last year m na-agba about one guy m na-akpọ Chinwendu na onye ọgba o- na onye ya na ya- ya na ha nọrọ quit na onye the main ọga nọ here the main ọga nọ Japan and agwa m gị wee sị na o nwere ife megide n'ụwa a na mụ ahapụ this case na m ga-efollow ya ọ bụ na ha nwa kpegbuo nsogbu adịghị mana ama m na o nwere ebe ha ga-esi wee kpegbu because ị ga-eje kpọta mmadụ kpọtalụ chinwendụ ị kpọta ya ọ savụwa savụcha gị just chụpụ ya etu a no na ọ bụrọ how to do it chinwendụ nọ na mozambique mpa ya nwụọ chinwendụ nọ na mozambique a lot of things mee chinwendụ bụ onye nwere accident ma nọ na coma for how many years for how many this thing e wee kpọpụta hmm. chinwendu inecha chinwendu anyị magodi na chinwendu adịghị healthy and this guy enwere hmm. anybody ga-ekwuru ya m wee bee ụnụ wee sị ụnụ biko na nji chineke ayọ ụnụ na this boy lụrụ ụnụ ọrụ for years as a mechanic n'ụnụ wee si be anyị je kpọgote ya hmm. biko nụ setụlụọ nụ onye ụnụ akpọnalụ m ya be anyị na m asị ụnụ hapụ ya na mozambique m yọọ ya sị chinwendụ ọ bụ na e setụlụọ gị ga-ekwe ana ọ sị m ehee na e setụlụ ha ana in fact sị kpọna ya na ya ga-ana m wee sị ha okay m wee delu these people gwa ha zie ha ozi sị ha biko na m achọ ka mụ na unu nwee okwu mana na ọ bụrụ na unu chọọ ka mụ na unu nwee okwu na mụ na unu ga-aga to the whole authority enwere na Mozambique na m ma-efollow ya with due process so ife m me bụ mgbe m yọgido ha wee jụ mụwa wee jee na the minister of work m je na the minister of work Mozambique wee jee kpesara ha sị ha nekwa ife na-eme o na m amakwa ka ma the right na mana sị megodi these people invite ka a jụọ ha ajụjụ number one bụ na ndị anụwa nọ in position of document Chinwendu anụwa and onye nọ in position of this document bụ KC KC bụ onye nọ in position of this document and KC bụ ọgọ Ifeanyi nyanwa dị in charge of that shop na Mozambique okay na ife mee mgbe e kpewere ikpe e kpecha ikpe the minister of works wee sị ha okay na ife ka a ga-eme bụ ebe ọ bụ na ha adagodo n'iwu na ịchụpụ onye a for years ha weregodo ego nyegodo the boy ka o wee na-eri nri ha wee mezie ifeanyị invite from japan ka ifeanyị bata ka e wee kpezie the ikpe ife mezi kịta anụnwa bụ na ndị a were ego nye chinwendu m wee nọrọ kịta anụnwa e wee kpọọ m from immigration because eh. these people amaghị how connected we are ha che na okwu nkịtị ka anyị pụta na-ekwu a kpọọ m from immigration sị m nekwa ife dị on board na these people are looking for Chinwendu with immigration eh. and eh. na if care does not take na ọ bụ ha na ha nweta onye a due to na ha ma na onye ha esi ziga akwụkwọ ya ha ma na onye enwe ha akwụkwọ hmm. ife ha ga-eme bụ ha bulie ha ruo na Murtala Mohammed airport ha hapụ ebe a and that's the end of the case so ife nji wee kpọba gị wee sị ka mkpesara bụ ọ bụrụ na ọ dị possible gị wee imekwa ka ọ jụọ onye bụ KC nọ na Machava ha nwere shop na ana m depụta echi eh? yes

so ka ịma yes ọ dị nwa ka m na-agwa achọ m ka ịmalụ na the whole world na-anụ ife ị na-ekwu yes okay so sorry ọ nwere mm, onye ọ pịarịkọrọ nwunye pịarịrị moto one time ada vis ka nwaanyị ahụ ka achọghị ime case ahụ tell the person no na onye awee na chi na-ese ntejụ ha lụrụ the moto mana ha alụtachara ya so at a stage i have to advise the lady ya um, ya forget ya onye apụrụ the moto emechaa dị buru the moto o lego the moto n'ozi moto ọ chọburu iyi that guy na-ekwu ọ na-esi maịdị adapụta isi na

bụ KC okwu sel in-law eh, onye onye onye meghe the main shop KC nọ na ya bụ the same KC because na the first person bịa na that shop bụ onye a kpọ Obinna Obinna na-anụkwa nwanne Ifeanyị which na eh, nwunye KC bụ senior sister to nwunye Obinna KC wee bụrụ na ndị ụmụ okorobịa bịalụ ụmụ okorobịa ahụ ka dị mma bịa Mozambique ịmarago what it means na ịnọ 3 years without nwunye gị ịbụrọ ịbụrọ ukwu osisi at least nwoke ga-eme nke o ji wee bụrụ nwoke ịma na due to yes due to na KC amaghị asụ Portuguese mm. mana onye nke ọzọ amụtago Portuguese esi Congo wee gbọnata KC then ifefa na-emezi bụ ha pụọ apụọ ọ bụ na onwe ka ha si wee jee nwekọta ụmụaka anụnwa obere ụmụazị ha ga-eji wee gbatịrị ahụ due to na KC agha convince nwa onye nke onye nke nwe ike ọ ya ekwe lahụ onye nke onye nke nye asịza ka ọ nọrọ onye nke onye niile nọrọzia KC akpọzi ọgọ ha nwoke na phone ọ kpọ ọgọ ha nwoke na phone o jide the phone the other guy ama na o ji phone ọ na-aja nna nwa anụnwa ibute ya alahụ alahụ na-egekwa m ntị ọgọ ha nwoke anọlọ na phone na-anụ ife a na-ekwu ọgọ ha nwoke jebe jeta nata ya na onye nke meghe the main shop just nwee nsogbu hmm. ozugbo onye nke anya pụọ onye nke a pụọ onye a pụrụ yọọ karọt ife m na-ekwu onye m na-ekwu kịta anụnwa anwụbeghị ọ dị ndụ ọ nọ na Mozambique and anybody doubtụrụ m should call that person and ask him this question onye anụnwa megidoro yọọ carrot carrot a na-ata ata carrot mgbe m bi ọfụ bụ ya onye anụnwa ife fọrọ ya bụ ịta aja na Mozambique till onye a wee jiri aka struggle gide wee binite wee nọzie level all the same KC a KC anụnwa a just na-elele foundation of food KC hope mgbe mụ na my brother nọ South onye tọọ m ofu nne m ofu nna m m bịaduo na nke KC asị m KC mba ka m nabakwa na my brother sị m na ọ chọghọ ka m na-anọ n'ilo ka chi jie due to na m enweba akwụkwọ ọ bụ na m nwezi akwụkwọ m chọzikwa ebe sọ m je ịma na KC ya asị m nna m ejena mụ chere ka ọ kpọgodo my brother gwa my brother na mụ na ya nọ KC atụtụrụ phone kpọọ my brother anụkwa m ọ gwa my brother my brother sị okay KC cutụzia phone KC akpọ my brother na phone na-ajụzi m ajụjụ ọ na-ajụ m ajụjụ ọ na-ajụ m ajụjụ ana m asa mụ ama na my brother na-anụ ife a na-ekwu asị nwa asị nwa guy nna like ihe m emegasịrị eme n'ife a ka na-eme eme nna luzia my own biological brother na-asị m if m pụta ana m eme mụ negodo onye mụ na ya ndị mụ na ha na-akwụ mụ look at ndị mụ na ha na-akwụ my brother pụtazi iwe na-ewe ana m awonder ihe na-ewezi my brother iwe mụ ama na nkata niile mụ na KC kpara na my brother ma about it m wee sị KC look na mgbọsị ọbụla m jegidoro in this life ma chineke debe m ndụ na m chigata na m ma-agwa ụwa ife niile i mego now mana ife niile KC me m eme abụọ my problem KC abụrọ chi m KC enwekwanụ mgbe ọ ya eji wee bụrụ KC ya emere m ihe ọ ya emere m n'ụwa mana my problem bụ as I'm talking to you now ndị immigration hmm. na-agagharị na-achụgharị this Chinwendu maka gịnị maka na KC chọọ ijide ebu na-aba anyị ka o wee hapụ isettle ya m wee sị ka m kpọọ gị ka m gwa gị as one of elder onye nọtegoro aka na Mozambique because na ife m ma-eme na Mozambique ọsọ ga-agba ahụ ife m ma-eme o ọ bụ and another thing m na-agwa KC anụnwa bụkwa the same person jidere onye be anyị tụọ ya AK anatụ onye anụnwa almost 700,000 met cash ife m na-agwa gị bụ life and direct ọ sị na asị ebutere iyi ọ ṅụọ ọ bụrụkwa ahama agwakwa gị ya na nna ebodi ihe o nọọsị na-asị akpọ m onye ọ bụ onye o mere the thing kpọọ onye nwe dọbara gị iyi KC ṅụọ ya ọ daa n'ana nwụọ ozugbo KC emego a lot and a lot of evil o nwebe ife a na-eme eme KC emebe mana ife ahụ abụrọkwa my problem o now my problem and the problem m nwere with nwunye ya because a akpụghị isi akpụkọdo ma afọ ọnụ ị bụ nwanyị ama how many years gị bụ ogechukwu ị chọrọ nwoke a mecha chineke wee nye gị nwoke mana ka eke ihe eji wee jiri maka na ị nụrụ di di ga-ejide ndị mmadụ na-emegbu ha ị gbachi nkịtị i soro na-agagharị na-agwa ndị mmadụ na chinwendụ kpọrọ ụnụ polisi chinwendụ akpọrọ ụnụ polisi for what ụnụ gbakọta wicked ife i melụ bụ shọpụ gị enweghị ife na-aga aga ebe anyị i lesie chinwendụ nara ya ego not for free i lesie ya elesi chinwendụ na-ata afụfụ instead of ego chineke gozigoro ụnụ ifeanyị nwe how many thousands of car onye a na-ekwu nwe thousands of car be anyị onye anụnwa nwe millions millions of investment na be anyị nwee millions of investment na Mozambique nwee trillions of investment na Japan kedu ife bata na ihe i nyere mmadụ ibe gị kedu ife bata na ihe setụrụ mmadụ ibe gị kedu ụdịrị wickedness dị ha so the main thing m ji wee kpọba gị bụ ị ma na osu echi a sị na Ikenga ebido n'okwu ntụ o si eme n'onye okwu na ụka ọkwọ ka m gwa gị agwa ka unu dị aware because ọsọ ga-agbakwa o. ọ bụrụ ha na na ndị a megido buru this boy bu na agwa ha yes na eh, mozambique ha na-ekwukwa na ọ bụrụkwa na i sokwa m gbanye mgbọrọgwụ ebe a na ọ bụrụ ọ bụrụ ọnụ ka ekwue ka ọ bụrụ ọnụ so ọkwọ ka m gwa gị ọ bụrụ na ị ya aconnectikwa

ị ma na m na-ekwu nke m ọ na-abụ nkuzi eh, m gwaba ha gbata ha because ị ma na when you fight corruption corruption will fight you and eh, anytime ị na-ekwu yes anytime ị na-ekwu eziokwu people will never like you ị kpọọ ugo ọ bụ na ọ like ya o mee the needful mana ọ bụ na ọ chọkwa ya hapụ because mụ na ndị niile enwego mụ na ha ekwugo okwu before kwuo ugo afa yes mụ na ha ekwugo okwu and e kwucha okwu a bịa ka e mee m intimidate eh, m gwa ha na I'm not a kind of person unu ya-emenwu intimidate oh, with your big manism m ma-agwa gị the truth ọ bụkwa na o nwe ebe m ekwuteghị ayọ m unu mgbaghara nekwa ife m na-ekwu oh, Chinwendu amakwa na m gbachi ndị a nkịtị ọ bụrụ na Chinwendu na eh, ebuna Chinwendu na m ma emegidekwa ndị ihe ha gba ọsọ na maputa mme mma because before m bido ife a m na-eme agwakwaghị agwa ahụ asịkwa m ka esi look na nnọkọ South Africa mana m ma na ebe anụnwa m mee gị ife n'obodo ahụ ị na ọsị na asị mbọsị m jiri eke bịa buru ya o kweta na ọ na-eme o ruo ebe ahụ jee yọba biko biko na achọghị nsogbu o ruo for the first time a sị ha bupụta ego ka e wee nyegodo Onyeka o wee na-eri nri a wepụta ego so m sị ah so unu nwere ego so unu dọbara ego ị makwa na ego unu unu were nye Onyeka o wee na-eri nri na itinye obere gị were settle ya kedu ife i jirọzi settle ya

Uh, I have to call Ugo. Ugo is from Nnewi. And the boy in question is from Nnewi. O rute imi, o rute ọnụ. Uh, anyị ahụgodo ihe ụmụnne. I have to I'll try Ekweko, no problem. I will call the thank God no uh, Nigerian president here now onye onye Nnewi. Uh, even uh, Anambra Union president onye Nnewi. At least na ị gwara m ihe a na ee, ọ mụ nwere ịnụ ya ya- ihe ịnụ ya ama m how far onye ọ nọbụ onye wụ but naturally adịghị m a-like ị gwa m okwu Ete- eh, e believe m ya ozugbo I have to hear the both sides mana meanwhile anyị ga-akpọgodo Chinedu chairman Anambra onye Nnewi Eh, m ga-akpọ Ugo wụkwa onye Nnewi wụrụ the president of Nigerian Union here So at least let them look into this thing and know how they will handle it. They should look into it. Ha Oh. nlekọta ihe ime ụlọ, ọ ga-awụ-
ee, ọ ga-awụ ihe mwute na nwanne anyị nwoke wụ onye be anyị ga-abịa obodo a a kpọkọta ya obodo useless the boy for years ọ ga-adị ma ọ wụ ihe a na-eme a naruo Nigeria echi mmadụ natabe na ya ọ na-enwe fear fear of unknown because ọ mụ emekọta ihe a nataba anyị echi o nwe ihe mere bọmba a na-asị ama ihe mere were ọhịa imere mba so but onye feel na ọ kpọkọta nwoke ibe ya n'obodo a ma ọ wụ kpọ nwa nwa mmadụ bịa obodo useless his life o chefuo na ọ na-amụ nwa nke ya because amaghị onye ga-azụ nke ya echi amaghị ihe ọ ga-abụ echi so my brother ihe ị na-ekwu ka ị na- ị nọta

these are not good people ife a bụ uh, people na-ekwu okwu ife m na-agwa gị but I don't want to judge I believe they will do the needful mana ife m na-agwa gị bụ na a lot of them a lot of them na-ekpe ikpe aghụghọ apụta kịta due to na Chinwendu enweghị abụ ime can you believe na even nna ya ochie nna ya ochie onye bụ nna ya ochie mana ife niile a na-eme every day ọ dị n'enyasị akpọọ nna gị ochie jụọ ya what's happening ọkwa ọ sị na ya na Ifeanyị ya agba ife fa kpọrọ ya na fon bụ ee ọ ya ewere 70,000 m sị ya chukwu kpọọ unu ọkụ with that 70,000 how do you mean by 70,000 70,000 rands or you, uh, 70,000 meticals. How many trousers ka ọ ya egote na Alubay? What are you saying?

ụfọdụ amarọ ife ife anyị pụrụ ime and um, ana m e-put on call onye nnewi ọbụla m ma ana m e-put on call onye nnewi ọbụla m ma m ma akpọ gị na fon gwa gị malụ ụlọ ọkwa mmiri maka ozuzie ọ mụnwa bụ Ikenga Uruagu ị chọọ buru ya jebe anywhere buru ya jee ebe niile ị chọrọ mana ọkwa ị fụla eziokwu ahụ kama anyị anwụọ n'ime ya kedu ụdịrị wickedness dị ihe a kedu ka mmadụ ya esi wee nọrọ na nke for how many years nọba nọta i were immigration bunaa ya maka na ị nwere ego chukwu ga-akpọ gị ọkụ na i bunaa mụ na ụnụ emebi ya i bunaa anyị bunaa be m o anụ bụ anụ be careful with that your shop dị be anyị ọkwa ị ma m ma ebe ị na-ele moto be very careful ka m gwa gị agwa ahụ be very careful akpasukwana m iwe o ọkwa ị na-anụ ihe m na-agwa gị Ifeanyị emegidekwana onwe gị ị kpasuo m iwe ị kpasuo m iwe I will cause you pains ọkwa ị nụ ihe m na-ekwu ị kpa ị kpasuo m iwe m mee gị ife i kweta na ọ na-eme how do you people mean ke ka mmadụ ya esi wee savụ for how many years ị just tọhapụ onye ahụ i were immigration bunaa ya maka na ị nwere ego ibi ime isese hapụ onye ahụ kedu ife ọ ya eme m na-agwa gị na abụ m etuto toli n'ibi o abụ m etuto toli n'ibi agwara m gị na ị nwere ego enwere m pawa ọkwa ị nụ ife m kwu ị nwere ego mana enwere m pawa marakwa na a chụcha ego a bịa chụba pawa mana achụta m pawa before ego ifeanyị nekwa anya ka m gwa gị o ma ebe a chisom bụ unu na-anọ ma ụlọ gị ma ime be nna gị ana m agwa gị imebe nna gị ma ụlọ ahịa ị na-arụ arụ n'anya enwekwa ịba track on you all I want the very simple if I settle Chinwendu and take Chinwendu back to Bia take him back to Biafra land that's all I want o nwerọ another thing I don't need anything from you people and when anything m sị mbọsị ọbụla mụ bụ ifeanyị pụta mụ bụ Ikenga Uruagu pụta sị gị ifeanyị go dashịa m ego ịma na nna chụ gị enyela m the only thing m gwara gị ifeanyị ịmarụ ntụ isi wee kpọta Chinwendu kpọrụkwu ya kpọna Nnewi ọ dịghị o nwere ife ga-eme n'ụwa na ndị ndụ imegbue ọsọgodi Chinwendu a na-agụba m na-emegido gị igba ọsọ ọkwena ihe m na-agwa gị iche na mgbe mgbe baba ime na-akpọ magi o ọsọgodi mama m tinye isi etipịa m gị na ya mama m nwanne m nwoke tinye isi etipịakọta m ụnụ ncha niile mụ na ụnụ ahakwa egwu egwu ọkwa ịnata ihe m na-ekwu ife m na-ekwu kịta bụ na eji m iwe ekwu ife ezigbote iwe dị m n'obi o ifeanyị ịmanụ ntụ isi wee kpọrọ chinwendu mana how wicked can you be ka m jụgodi my brother ke how wicked can you be chinwendu number one ịma na chinwendu ejehọ akwụkwọ number two ịma na chinwendu adịghị healthy how many years ka chinwendu nwetụ n'ụwa onye dịgodo etu a chinwendu nọ ọ bụrụgodu na ọ gbahọrọ gị bọyị with condition Chinwendu o kwesịrị ka inyere ya aka a na-ayọ gị ka inyere kịtịkpa gbagbuo gị there I said thunder gbagbuo gị there mmadụ ayọ gị ka inyere ma you whether you like it or not you must help them whether you like it or not chukwu akpọ gị ọkụ you must help them kedu ife dị ha kere ka Chineke ya esi wee gozi gị jụ na ya agozi ndị ọzọ a na-ayọ gị ayọ every day people pụta a na-asị ya a na-asị ya a na-ayọ gị ayọ ị bụ onye ị bụ onye ị bụ onye ife akago na ịma mere ịkpọ na ịma ime onye Abakaliki m gbachite gị nkịtị m gbachite gị nkịtị dị ụtọ mgbe a na nnọ ndị mmadụ ifeanyị sịbụzi na ifeanyị ọnwa abụọ na ọ nọ na gị na ya nọghị ihe dị mma ịkpọ na ya ọgọ nwoke etu a ya ka ịbịakwa imekwa Chinwendu Chinwendu bụ inegodo anya ebele gị na-emeri ya before mi ka esi ewelugo ụlọ mmapụ Chinwendu ọbara onye Chinwendu Chinwendu ịmakwado onye look at onye unu na-eme ihe dị etu a negodunu condition onye a na-eme ihe dị negodu ka onye a na-eme ihe dị etu a negodu onye a dị etu a nwaanyị ebele unu aha emeri ya ka m sigodu chinwendu nye sendel m full picture ya ka unu fugodi ka onye a na-ekwu dị chinwendu nọ nnewi na-alụ machine na-alụ machine jidekwa ego chinwendu na-egokwala onwe ya machine na-alụ na nnewi na-enweta ego unu bịa gwa ya na mozambique bụ obodo oyibo oh yes unu sị na o jere Mozambique na ndị ọ ya-ada alụrụ machine bụ ndị ọcha with the help of your brother mana unu nwa na unu chọọ ka mụ na unu be ọkwa ngwụ na mmemme unu ife na Mozambique na nke be anyị bụ na ihe mmeti unu bụ ntipịa ọkwefu nke be anyị

ifeanyị ịma ka ọ dịrị gị nwere ifeanyị ị na-eche ka m bịa buru gị before iwepụta ego nye ndị nye onye ndị rụrụ gị ọrụ anaghị m ayọ gị ka inye ndị mmadụ ọrụ anaghị m ayọ gị ka inye ego for free settle people that work for you ifeanyị ị na-eche mgbe m debere gị aka gị n'okwute were mma gbupụ gị i wee kweta ifeanyị ka ịma m aka ka m mechie izo mbụ na ife ka onye ike ikweta na ọ na-eme ịmara ya abụla aka ka m gosigodi na ọ na-eme ka m closuo your shop ka ikweta na ọ na-eme kedu na ụdịrị kedu na ụdịrị ihe dị iha kedu na ụdịrị ife dị ifa ọ na-abụzi onye nwee ego ụmụnne niile agbafuola ya ee ifeanyị and ihe na-ewute m bụ na gị bụ ifeanyị na onwe gị ama m na ịbụ a good person ife if ife before chineke bi n'eluigwe ifeanyị abụrọ the bad person a ha na-ekwu ifeanyị adọ kpụkpọ ọgọ ọkụ adọ nke ihu iwu a mana the truth bụ na ifeanyị abụrọ bad person

who don't have stand. If I, I have no problem with you. I'm an April a bad person. If I make it you a good April a bad person because I'm a monipo. Mana kere ki yesu we watch your gogun woken kete. Or go gade wicked people. Yeah, no good April a bad person. Mana emu ma watch your gogun woken kete. ọgọ ga-ejide ndị mmadụ na-useless ya were ego settle chinwendu you don't need to send him back to biafra land with immigration mana ime ya mụ na gị ga-emegide ife ụwa wee gwụ ọkwa anyị megide emechaa ụmụ gị tolitekwa agwakwa m ha na ụmụ m bido ọkwa ịnụ ife m na-ekwu mụ na gị ga-emegide ife mụ na gị onye ọbụla bu ụzọ wee pụọ n'ụwa na ụmụ anyị bilitekwa kọrọ m ụmụ ụmụ m ya na ụmụ gị ebidokwa ka ị wee kwetagodu na ife ọjọọ adịrọ mma ka ị wee kweta na ife ọjọọ adịrọ mma i che na i che na look let me tell you something we have grown past the level of begging people to do the right thing

unu emekwana ka m mee and as I'm talking to you Kcee ebe ọ bụ na ọdịgo today na ọdịgo etu a ka mụ na agbazi adị mgba ofu mgba let me put you where you belong now let me put you where you belong so maybe m tizia where you belong then mgbe ahụ people will do this and I don't want anybody to call me achọrọkwa m ka anybody kpọọ m sị m hey mụ hapụzia ha ka e settle because ọ bụ na their evil plan awork then people will now people ana-ayọsị m please mere ebere mụ na ndị a gabago ọ bụrọ today

anyị gbara mgbọrọgwụ then akwa ifu Mozambique anyị gbanyere mgbọrọgwụ de ọ bụrọ ọ bụrọ ọ bụrọkwa sị na ha nwere ego mana agwa m ya sị ya na m na-anọ ebe a mwụgharịgide ụnụ kwụgharịcha ụnụ na-ekweta na ọ na-eme wepụtanụ that ego abụrọ m ịma na ife mere kịta n'ụwa bụ our people bụ some of them pụta ha ebelieve o hey you can't fight a rich man how do you mean mụ bụ Ikenga Uruagu o nwerekwa ebe anyị enweghị network o nwere ebe homeboy we rugged till death ọ bụrụ we rugged till we die till we leave this world ịchọ na-akọ akwa pụta na-akọgheri these people for how many years ka ha chụpụ Chinwendu Chinwendu na-ata afụfụ all this year ka m gbuje ha minister of works ego Chinwendu ji kịta na-eri nri na-akwụ ụgwọ ụlọ bụ ọ mụwa mee ha kwụọ dị ụgwọ jụọ fa jụọ fa ha gwa gị mana ha si na hee n'ọnụ ka ọ na-eme na ọ ya eme m chọọ kịta je pick that Kcee tinye n'ime in short the only thing m need now bụ only call

ka m chọọ ka m chọọ ka m chọọ eh, ka m chọọ eh, mana my anger bụ na nwunye ya bụ my sister we are from the same place so mụ were gosi nwunye ya bụrụ ọ bụrụ a good thing to do but the reason why I want to do it because if you're a woman of the house and your your husband dey evil and you refuse to talk to your husband because look leti ma ngwa m na ịmarụ na di gị bụ dị efu ịma kedu ife ị na-ezobere ya kedu ife ị na-ezobere ya ị nwere idea na di gị bụ efu and ife niile di gị na-eme ndị mmadụ gị bụ liti ịma ya you knew about it but it, at, at, don't provoke me ọ nwanne m nwaanyị ka ị bụ mana achọ don't provoke ewepụtago your Facebook achọrọ m igosie

call back that your immigration gwa ha na ụzọ agarọ there na Ikenga Uruagu nọ there ọ bụkwa n'ife m chọ ikwu let me go back to Mozambique ka m gaa mara ife ife na-eme let me go back there call back call back call back unu asịkwana na m ekwughị ya because o nwerokwa activities unu na-eme there m amarọ o nwere ntụ aka KC KC bụ di gị ọ bụlụ asị na ya eji m ọfọ eji m ọfọ ọ bụrụ asị ka m na-ekwu ya adịkwanala m mma KC bụ di gị na-ezuru ngwa afịa nwanne gị jee sevuo na nke enyi nwoke KC na-eburu ngwa afịa nwanne gị nwoke asị na ene ọfọ ka m je ịṅụ iyi e withdraw m the case ọ bụrụ na KC bụ di gị ga-apụta nwụsị na ya ṅụrụ iyi na ọ bụrụ na ife ikenga kwu bụ eziokwu iyi gbuo e, na ọ bụrụ na asị iyi gbuo ikenga ka a fụ na KC aya adapụ n'ana nwụọ KC di gị na-ezuru ngwa afịa o zuru ngwa afịa o je park ya na nke enyi nwoke o mechaa obodi ụmụ ụmụ boyi dị ụtọ na ọ na-anụ gị na nwanne gị bụ onye nwe ego you don't do that you don't do that and you know about it ịma about it ịma asị na ịmahọ eji m ọfọ ọ bụrụ na ife m na-ekwu bụ asị eji m ọfọ ọ bụrụ ọ bụrụ anaghị m ekwu ya ka m megbujie ka m megide KC na-eje eburu ngwa afịa ọgọ ya nwoke o buru ngwa ahịa ọgọ ya nwoke o je o je tọba na nke nke enyi nwoke o je tọba na nke nwanne enyi nwoke ọ dọbara ya na nke enyi nwoke o luzie mgbe a chọbara ngwa ahịa

na o weta ya o jekwa wuka ihe nta niile na ụnọ nwaanyị because na ọ bụ na ife o ji wee na-alụ ụlọ ọ dịzi ka okwu don't you know oh, can you come out and say I'm lying can you come out and say I'm lying ejikwa m ọfọ wee na-ekwu ya onye ọbụla ma ndị a I will not my brother I, I don't want to show their picture but I will give them only today na ọ bụ na ọ ga-alahụ n'ime m change my mind by tomorrow agwa m unu ife mere ọ bụrụ ọ bụrụ ị nwaa ike nga ịmanụ mụ na gị mee ife i merie ịmanụ nwoke ka ị bụ

He served them. They will settle him and they will the same way ha ji wee kpọta na Mozambique. Let them take Chinwendu back to Biafra land. But if you refuse to do that, m ga-achụgide unu chụkae unu n'ife unu amara afịa mana ọ bụrụkwa na ife m na-ekwu bụ asị I don't mind pụta sị unu biko gbaalụ m you guys are wicked very very wicked ọ bụrụgodu na obi jọgidezigo njọ na ị gbakatazi wicked nke na ịhazi eme ebele ọ bụrụzia na i mena ebele mgbe mpa Chinwendu nwụrụ i megoduru ya ebere sị hei na mpa nwa a anwụkwaa ka m jirizia maka na mpa ya nwụrụ meere ya ebere ị ghọtago mana ị mana ị mana ị ma mee ya ị ma mee ya because na unu gbakata wicked gbakarị ekwensu unu gbakata wicked gbakarị ekwensu nwanne m o ọ bụ na ị sị na ị nọ Chris ọ bụ na ị nọ Mozambique KC ebe KC nọ na Mozambique bụ ebe a na-akpọ Machava ọ bụ na ị ma stadium dị Machava ebe ahụ e nwe stadium na Machava ebe KC ha na-anọ KC fa na-ele second hand nke ndị be anyị na-akpọ mgbuka and KC fa nwere ego ife o ji abụ m kwuchaa sị na Chukwu gbaa fa ọkụ bụ that they have money but they don't want to do the needful they are wealthy very very wealthy I think na m na-enweta call from Amarụkwu

nnaa Amarụkwu kwube okwu egezina ife a egezina gbanyụọ ebe ahụ i ji ege m just kwube okwu because ị na-ege m ọ na-enwe delay ihe ihe m na-achọ ime ka ị ghọta wụ from investigation m megoro i know i told you i will call maputo yes and akpọgo m eh, enwere a lot of eh, problem na maputo now ọ wụghị sọ that boy ka eji so many people ma ndị china enwere mm, ndị immigration nọ ọrụ ha nọ ọrụ everywhere na maputo ma shoprite ma

but immigration ejighị ya mana agwara m sị m this is what will happen and nyanwa na onwe ya nọ ebe anyị ndị agwa m na ndị a na-abịa ndị immigration ahụ bata the place mana due to na anyị akwadogo e, e, afụghị ya ị na-anụ ihe m na-ekwu ị na-anụ ife m na-ekwu no nna amarikwu anọghọ there o nwere ike ọ bụ network ya na-enwe problem i don't know na ife m na-ekwu listen to me immigration ama ebu onye otu anyị just like that because na anọ m in charge before those people abịaluo agbagolu the case nyanwa na onwe ya shift no no no no with anya nyanwa ọ fụrụ n'eziokwu with anya ya ọ fụrụ n'eziokwu so nna ukwu ị nọ there ị na-anụ ife m na-ekwu chere ka anyị bịa na anyị na-enwe problem with your connection amaghị m

Eh, because eh, ọ bụrụ ihe a otu otu eze ọ ihe a ga-ejiri nwayọọ were eme ka ọ wụ. ọ wụghị ihe a ga-eji ọgụ mee ma ọ kọrọ na ọcha na-enwe nsogbu na-eji nwayọọ settle ọzọ akpọgo m onye a kpọkwuo esi ya biko ya kpọọ dị ka esi ka ọ mara ebe ihe si eme because otu a nọ today o nwere problem m nwere adị m ala ike ibi okwu na onye akwuru onye a- ọ, ife mma onye akwụ onye akwụ iwe nwere where you stand yes ee then ịbịa iji nwayọọ gụrụ ka m amara enwere ike ịma na mụ na gị nwee okwu o nwere ụdị ihe ga-atọ atọ onye a agaghị m eme dị ala ike mmadụ na mmadụ eme ọtụ nke emechicha dị ihe because ndị emechicha dị ihe nwere ike ememe ya n'ọsọ nwu ya ikwugo ya ọ ga-eme ihe a o kụnwa kwuru ya ka a ga

o nweghị onye ga-eje so iji nwayọọ ya kpọgodo ndị asị kọsa mụ nwa kpọrọ chite onye kpọrọ iwu go into the matter ka ọ mara haba Ee, ma- mụ eh, ọchịchị na-echi thank you. ezigbo ya echi nna amarụkwa thank you very much thank you na that advice mana ka nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrọ today ka m kpọ fa Ee, ọ bụrọkwa ife ọ- ife abụrọ ikpe this year mana ha sị na o nweghị ife m na-emenwu ọkwa ịghọta even sef ofu ana m agwa gị mba ana m akọwalụ gị ana m akọwalụ gị ife the okwu ji wee pụ na the Minister of Work ife melu the okwu ji wee lunwu the Minister of Work okwu ekwesịghị ilu there ife a bụ okwu e kwesịrị isettle as a brothers mana akpọrọ m ndị a wee sị fa unu kpọrọ unu nwa na na onye a dị mma inyere aka na ọ bụrụgodu na ọ gbaalụ gị boy talkless of mgbe ọ gbaghalụ gị boy m wee sị ha fa wee sị sị hapụ m kere ife m na-emenwu ha hụ onye a nọ na South Africa na-ekwugheri m wee sị ha oho so unu enyerọ m respect na unu sịrị na mụa bụ onye nkwugheri okay ngwa ka m gwa unu na mụ bụ onye nkwugheri ma the procedure na emere m understand the system of Mozambique ebe unu nọ na ama how it works na after all enwere m nwaanyị ebe ahụ nwee nwa bụ maternal home ya bụ ebe ahụ so na at least m na-ekwugodo okwu na o nwe ebe m gbadoro ọkpa wee na-ekwu okwu m na-ekwu fa fa kparịa m kparịa m even sef kparịcha m kparịa m ife dị egwu na abụ m onye mmegheri na o nweghị ihe m ma mụ jegodu dozigodu be m m wee sị ha okay na ife mere ya bụ ngwa ka ka anyị malụ ife ga-eme m wee kpụpụ ha mbọsịgodo e jere ebe ahụ mbụ na e jere ebe ahụ ha dị ebe ahụ na onye Mozambique na-alụrụ fa ọlụ ngwa ndị eke were ụla marigodo onye Mozambique na-alụrụ ọlụ eweregodo ụla masịa onye nke ahụ eze n'ọnụ before nya nwa na onwe wee gbarụ na ọ bụrụ egwu egwu so mgbe e jizi wee je kpụrụ nya nwa wee kpụrụzia nya nwa jeruo Minister of Work e, amarụkwo na-egekwa m ntị ana m akọwara ife mere because enwe ike ịjụgo ịnwe na enwe ike ije kpesara ha kịta nwa sị gị na onye a bịago kpụrụ ha why m ji wee kpụrụ ha ka ị gwakwa ha na m sịrị na aka m nwekwa video ebe m chiri ha warning gwakwa ha na m na-emekwa ife dị etu a and as I'm talking to you ana m agwa ha na m na-eme ife dị worse than nke m megolo eme na ọ bụ na fa emehọ the needful and Chineke bi n'eluigwe bear me witness any day ndị a pụta kịta settle Chinwendụ kpọrọ ya kpọnaba anyị ọ gaghị amalụkwo imekata nụ ebe m kwuru maka ndị ọzọ ị malụ na ị malụzia nọọ ya nọọ onye okwu na ụka ka m bụ so ị ma na mgbe m kpụrụzi ndị a kpụpụọ ha to Minister of Work a sign ọ the idiot onye a na-ekwu ife a signgo ego one because I sue them for 1 million meticais 1 million 1 million meticais bụ almost 5 million naira ọ bere ọhụrụ na nnukwu ego ife m gwa ha nyedewe the boy bụ 1 million ha nye 1 million akpọ n'agha so onye anụnwa na-ekwu ife a signgokwa the document and you don't know he signed the document and the lawyer ọ na-akpọta ije kpọtaba lawyer m wee sị unu okay lọya anụnwa unu na-akpọtazi kịta anụnwa ọ na ọ kaghọzi mma na ego unu ya-akwụ lọya ọ bụ na nwere ụdị ego na ego unu ya-eji wee kwụ na ego ndị ọzọ nye this boy ọkwasị unu brọda thank you gozikwu unu mana nke a bụ na agwara m unu ị makwa ife ndị a gwara m ee na ife mere bụ na anyị akpọna ya setụlụ ebe anyị m sị ha maka chineke bi n'enigwe na ọ ma mme asịrị m fa na maka chineke bi n'enigwe that it will not happen na na ọkwa president ndị mozambique ọ gaghị ka m bịa ka m drọpụ ọka ikwuo m sị ha ọkwa the president of mozambique sị na ịma mmanye egwu na matola je na masanche nje na-eri nri ebe amanye egwu ka ọ na-eri nri ị nweghị ike ịma akpọgo m these people on a private conversation yọọ ha yọọ even kpọọ the family member akpọgo m family member yọọ ha sị ha biko na mụ na ụnụ achọ ka ike ekwu a na-eke okwu a na ụnụ agha ekota ugwu ya anything na ụnụ adịzina enetu m anya ụnụ ejizina na ụnụ ma mgbe nna na nke my brother ụnụ eche ụnụ eche na obi ya-abụ boy oge ọbụla unu asị sị n'ọkwa obere ikenga nke mbọsị n'ọkwa n'ebe a ka nsogbu si wee dị setụlụ ọnụ onye akpọ na anụnụ ma onye anụnwa ụnụ kpọna ya mụ na nke mụ na unu ji agwụ ife ndị a mere bụ na ha na onwe ha dị ebe ahụ na ha nwee lọya ha jekọta lọya mbọsị ejegoduru mbọsị ejegoduru before ekperigoro ikpe the minister of works gwagodi ha ha weligodi ego this boy ya-eji wee rigido nri wee ruo december ife anyị ga-anata nyegodi ya I- can you believe that these people they pay the money immediately ị na-aghọta ife m na-ekwu ọkwa na-aghọta ihe m na-ekwu they pay this money im- yes they pay this money immediately then mụnwa wee sị o so unu nwee this money ebe ọ bụ na unu nwere ụdịrị ego anụnwa kezi ife kpatalụ na ụnụ achọghọ ka esetụla ihe a in peace negodu ego na unu were nye mmadụ ka o wee na-eri so nri m sị oh, well ndị Mozambique afụkwuo na na ndị a ji e, e, na ha ji ego and beside ejego go ndị a ife buru ya jee dọba nke a bụzi azụ ka m na-atụpelụ gị ego go ife without vat receipt without vat but this idiot don't know e buru ya debe as exhibit na-eche fa because na ife a na-emere ha kịta bụ emecha emeghere ha akwụkwọ as fraud o birọ here unless we want na o biri bụ na m kpọrọ sị okay biko na o zugo na onye abụọ mier ma na nwanne m na-esetụrụgo ee okwu a na mma Chinwendụ esi be anyị na-akpọ gị na-ayọ gị nna biko gụ meziara nwa m ebere ị jụ

bụ nna onye ochie because onye na onye nka nka mbido maka ndị sị na anyị na-ekwu sọsọ n'ọnụ onye nke ahụ bụ onye nyere ego ya wee mere Chinwendụ akwụkwọ for how many years eh. onye nke anụnwa wee jide ego jụ jichie ego m wee kpọọ ya I call on him a nọgide one day ife a mee for years onye a jide the ego m wee pụta one day wee sị what is all this m wee kpọọ ya wee sị ọ guy ị sịkwa na o tego ị nọ na Mozambique eh? na m ga-eme gị na Mozambique a meta gị mmiri na ọ bụrụ na i wetahọ the ego na m nyere gị just few weeks i provide ego ahụ e nyere gị ị ma ife this guy mere ọ bụ ime na ọ ya eme na ọ ya eme m sị okay ngwa ka mụ na gụ gbaa ya na Mozambique ka a mara ka a ma mbe naabọ nke bụ oke ife the guy mezi bụ instead of iwere ego a nye Chinwendụ o sendizia this morning sị na ka m ya ya enye onye ka a sendịkwa ya back to mma ha m sị a better o were the ego chineke mee ebere ego a bụ ego ejigoro for how many years ekweghị ewepụta o sendịa the ego o sendịrị ya mana my anger my anger bụzi na nna ya ochie a na ifeanyị na-ekwu e, ifele kwe gị a sị gị ka e nye nwadiana gị 70,000 after 6 years 70,000 after 6 years ị makwa na ifele kwelụ ifele kwelụ ifeanyị basha because afa nke ahụ bụkwa ifeanyị and pụta na-ekwu onye ee eh, na a sịrị na a ya enye 70,000 and ndị anyị na-ekwu abụrọkwa ndị agụụ na-agụ ifeanyị we are talking about amarọkwa na ịmaghị onye bụ ifeanyị a na-ekwu ma ị nụbe maka ifeanyị this ifeanyị nke anọ is a multi-millionaire we are talking about onye a bụ millionaire ifeanyị nwere ifeanyị nwere

before bụ akpọọ ya na fon ọ jụ m wee gwa nwanna na ọsọ akarịkwa n'ọsọ bụ nwaanyị na-agba o jide aka n'ala o ị ma na mgbe ezigbo ọsọ chụọrọ gị ị ya-echeta ị ya-ahapụ aka na ọkwa bụ na ifeanyị ebido pickbe call ife fa kwuzi bụ na m bupute ha on internet m sị no ife a bụ the problem of our people mana mgbe nna ya ụlọ na ife akaghị iruo na na mgbe the thing bido ọkwa na ọ bụ na ụnụ kpọrọ m sị m okay ikenga ọkwa ị sị na esettle onye akpọ n'aha nsogbu ana ụnụ esettle ekpe afịfa anyị lele days na isettle chinwendu afịfa anyị lele o ziri isettle chinwendu chinwendu anababa mana nke a bụ na agwara m ụnụ ụnụ sị that he can do anything onye ka ikenga bụ na ikenga bụ obele nwa m sị ha okay kịtazi bụzi unu enegotiate ego ne ọga amalụkwuo nekwa ife m ma-agwa gị in case of ị je gwa ha ifeanyị abụrụkwa ajọ mmadụ gekwa m ntị ifeanyị japan ọ bụrụkwa ajọ mmadụ onye bụ ajọ onye bụ onye bụ ajọ mmadụ yes onye onye bụ ajọ mmadụ and anybody ị jụrụ na Maputo sịrị na KC abụrụ ajọ mmadụ ee eh, ọga amarụkwuo m ma ekwuzi ife ọzọ anybody ị jụ ọ sịrị na KC aha ajọ mmadụ onye nweziri ife m gwa gị n'ụwa KC bụkatara ajọ mmadụ bụ ajọ mmadụ to the extent na KC ya akwa ị wụrụ nwanne nwoke ọ chụpụ gị n'ụlọ ụdịrị ajọ mmadụ ọ bụ so KC bụdị ajọ mmadụ and nwunye KC na-egekwa m ntị nwunye KC abụrụ ajọ mmadụ too much mana o nwere ajọ obi o nwere ajọ is a very o nwere ajọ obi nwunye KC o nwere ajọ obi onye ọbụla ma ya ma na o nwere ezigbote ajọ obi o nwere o nwe ife o nwe ife bụ na nwaanyị nwere ajọ obi so ka m bịa chinwendụ dị ka onye na-akpọ m na fon ọga amarụkwuo ka ị nọrọ online ka ị nụ something nọrọ online nọrọ online nọrọ online ka ị nụ ị nụ okwu just hold on for

and the whole world na-anụ ife ị na-ekwu now onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu onye ọbụla na-anụ ife ị na-ekwu before aga n'iru kedu ka ị si wee bịa Mozambique amarọ m ebe ị zolu ị zolu ezo ị nọ n'okpuru bed ụnụ na-anụkwa ife m na-ekwu chinwendu kele ebe ị nọ na network kele ebe ị nọ ị na-anụ ife m na-ekwu mana your network dị very bad mụnwa ha anụ si i zolu ezo ka ebe eke agwana anyị ebe ị nọ mana si move from ebe ị nọ ka maka the network anyị adị mma Okay. move o small Move on am. okay ngwa anyị na-anụ ife m na-ekwu kịta Eh, ị nọrọ here mgbe m na m na-agwa ndị mmadụ etu i si wee bịa mozambique gwagodo anyị kedu ka i si wee bịa mozambique Okay. Anọ m ebe m na-eme business na Nkwo Nnewi. Okay, Chisom, o nwere one guy a na-akpọ Chisom.
ka onye ka onye chisom hold on ị ya-eji nwayọ ka people wee ghọta chisom bụ kedu nwanne onye chisom bụ
Nwanne Ifeanyị nọ Japan. okay ngwa go ahead kwube Okay, ọ bịakwute m sị na mụ ma ife m na-alụ na m na-arụ ọrụ ọfụma. Ọ na-ebute m mete m na-ata m isi ihe.

Chinwendu move o Chinwendu move o from ebe ị nọ move from there move o from there network move o small ka this network dị mma ka a na-anụ ife ị na-ekwu because agwara m na agwa mgbe m na-agwa onye a nọrị o because onye a kịta onye akụdụ ibizi onye akụdụ bụ Chinwendu ka ọ gba isi ya onye nke a nwasa ọ nọrọ ege ife m na-ekwu on Facebook o. mana ihe m gwara ụnụ gekwanụ ntị ka ụnụ na-anụ ya with ntị ụnụ ị sịrị na bido from ọ sị gị na o nwe ndị ka ị ya ada alụrụ machine na na ị bịaruo Mozambique na ọ sọ ndị ọcha na Mozambique na ọ sọ ndị ọcha ka m na-ada arụrụ ọrụ okay gịnị wee mee

ọ sị na ọ ya na ọ ya support zi ego wee bu wee gbagota okay nya ka ọ sị m na na-achọ na ndị immigration na-achọgharị n'akwụkwọ na-ayị ma na-ayị merụ ndị ọcha na ha ya esetụrụ m okay nya ka mụ na ha nọ na-arụ ha ọrụ ndị immigration bịa buru m nwere as in 10,000 meticais

Eh, yeah. ehe mgbe KC ndị chụ- aga na- mgbe KC chụpụ gị n'ime ụnọ ebe 12 o'clock bikos na imigreshọn bịa buru gị ebe ị na-alụrụ ha meshin ee ha nwa jee kwụọ 10,000 KC nata wee sị gị na iwu lili bụ na ihe enye the money and mgbe ị sịrị ya na ya bụ na ị lụta the ego ka ọ chụpụ gị n'ụlọ gị kedu ife mee n'abalị ya kezi ebe ị lahụ
ọ chụpụ m n'ilo m pụta n'ilo o nwerọzi onye m fụrụ ọ sọ ofu onye be anyị na-anazi afịa ka m kọwazi ife na-eme ọ kpọrụzie m je ya lahụ na nke ruo n'ụtụtụ m jekwukwa KC na stọọ KC chụpụkwa m n'ụtụtụ ahụ na stọọ sị m jee weta the ego ma ewetaghị m apụtazina na stọọ ahụ na ọ kwa ebe ahụ ya bido dị this man ọjọ okay m chee na nsogbu adịrọ m jee tighazie n'akpa m ọ bụrụ na ha jee n'akpa m kpatasịcha ife m dewere were ma ego m dewere ma paspọtụ m afụrọzi m ya okay now eh, mgbe ị nọ na nke KC ha enwere a lot of ife na-efu enwegasị a lot of parts na-efu a na-eme unu accuse na ọ gị na Ọnwa dem na-ezu the parts kele exactly ka ị ka the kele ife ka ị ka the parts si efu ka the parts si efu ka m amarọ emechie afịa naa apụta asị na parts na-efu emechie afịa agbachie geeti bikos ama m the geeti achịrị kii nata apụtazia n'ụtụtụ asị na parts efuona right ndị mmụọ na-abịa ezuru ya okay now ka a hapụzi the long story kedu ife mere recently because ana m agwa people ntu nsu wee jee eh, sue these people to the minister of work mgbe unu jelu na minister of work ndị Mozambique kedu ife mere na the minister of work

Okay.
nya ka a kwetara ebe a na-esettle m wee kpọna m okay nya ka eruru nọ na tatakwa KC kpọrọ imigreshọn na-achụgharị m Okay, so as uh, kịta o doo m anya na ebe ị nọ bụ ozizo ka ị na-ezo ebe ị nọ due to na ndị immigration dị after you mana anụ amụ enwe m idea na eh, eh, immigration nọkwa ọrụ that day unu jelu ikpe na minister of eh, works

ebe nchọ ka anyị mee emerụ ha settle m n'obodo a ka akpọna m okay so e settle ha anaghị gbalụ gị plane kpọna gị ba yiwa okay yeah asịrị m asịrị m akpọna m okay good agwa m ndị mmadụ na ị nọ mozambique your father nwụọ i jehọ is it true ka ana m atụ asị

Ifeanyi Ambo agaghị enye ha oge anything. Onweghị ife a merụ. Okay, very good. Uh, I can assure you, sons of Ife na-eme case ọbụla once ha like whether ka ha chọọ ma ha chọhọ they must settle you. So ọ gwụchaghị ife nchọ ka i kwuo online o nwere ọzọ ka ha pụzia this okwu eh, eh, ka ka anyị na ha gbazie ya ka anyị mazie otu eh, this thing ga-esi wee bie because na the only thing mụ bụ ikenga uruagụ agaghị eme allow bụ mmadụ imegbu mmadụ ibie mmadụ ndụ mee unless ka nwụgo m nwụọ pụọ n'ụwa anụnwa people nwee ike ide emegbu mmadụ mana ọ bụrụ na m dị ndụ m ga-anụgide onye ọ bụ ọgụ nụruo ya n'isi nsogbu adịghị ya ife mee bụ na ebe ọbụla ị nọ ọkwa dị eh, dị ndị polisi ji okwu ọkwa gị na ha ekwugo like I told you that they will call you ngwa don't worry ngwa hapụ na mụ na eh, hapụ ọkwa gị na ha ekwugo okwu ka m jụ gị asịhọ gị kwuo ife gị na ha kwu okay very good ngwa ngwa don't worry hapụzi ya so unu anụgo the man because ife na-eme bụ m na-ekwu ana m eme ọ mụwa bụ ikenga uruagụ ikenga adọrọtu only mụwa the only ikenga bụ mụwa onye ị na-ene anya here and onwerọ onye m ga-emegbu onwekwarọ onye ga-emegbu m ị ga-emenwu m intimidate ọ dị it's impossible ọ sọgodu ya bụ na ego gị bido ebe a toruo highest thing ị ga-eme bụ igbuo m the only thing ị ga-emenwu sọsọ ife kịta anụnwa ga-emenwu igbuo m onwere mana ọ bụrụ na ọ maka anaghị m atụ mmadụ egwu anaghị m atụ gị egwu it's impossible kekwanụ ife m ga-eji wee tụ gị egwu ife m na-agwa gị bụ eziokwu ị na-asị m tụọ egwu onye ka o ji abụ ife ọbụla m na-eme people na-ayọ m ikenga kwụsịzia m sị gị o echi ebidokwa m anaghị m atụ mmadụ egwu ife anyị ka m gwa gị the last okwu m ma-agwa gị before m mechie ọ na-abụ a na-adụ onye oshi ji ọdụ o were obi na-apị mbazu and ị ma na onye amara ebe e nili ozu na-esi n'isi apụ abịarọ m imegbu gị abịarọ m ịkpali gị sọọsọ ife m na-ayọ gị bụ na mmegbu adịrọ mma omegbu nwa nwa ogbenye chineke ga-emegbu ya chineke gọzi gị agọzi gị ọ ka i were emegbu ụmụ ogbenye ife chukwu ji wee gọzi gị bụ ọ gọzie gị ka ị nyere ụmụ ogbenye aka ka ọ dịrị ụmụ ogbenye na mma ife chukwu ji wee buni gị enu bụ ka gị bụ mmiri zoro ọra ka i gbuo eshi ka o zuo ọra ọnụ ndị gbara ego karịa gị esighọ ntụ emegbu ndị mmadụ mana ị nọrọ ọgọ nwoke ama na ị bụ ezigbo mmadụ ahakwa m agwa gị maka na ị nwere ego because I don't care i kwuo okwu m sị gị chukwu kpọọ gị ọkụ o nwerọ anaghị m atụ gị egwu ma gị ma ego gị mana ọ bụrụkwa maka ezigbo mmadụ ị fụrụ gị nwa ọ bụrụ maka ezigbo mmadụ ị bụ ezigbo mmadụ mana sọsọ nsogbu i nwe bụ na ị na-ege asịrị asịrị atọka gị mana anyway ndị onye ọbụla nwere ego na-alike asịrị ọgọ gị nwoke bụ the demon ezigbote ekwensu chukwu ya-akpọ ọkụ very soon chineke ga-akpọ ya ọkụ very soon demon and ị ma na onye a bụ demon ife onye a na-eme bụ ịkpọta ụmụ bọyị ọ chụọ ọ kpọta mana onye a bụ demon na onye oshi debe na shop ọ bịa o buru ngwa afịa gị jee paakịa be nwa bọyị ya ha na-ele ngwa afịa gị were eje na-ebu ụmụ nwaanyị ọ pụta ụtụtụ o bodo o bodo eh, eh, eh, eh, eh, ụmụbọyị a rapụ ike nyụrụ arụ e kee isi ọkpọ maka gịnị a rapụ ike nyụrụ arụ e kee isi ọkpọ because na ọ na-anụ nwanne m nwaanyị that's not how to do it your in-law bụ the demon afa ya bụ Casey very useless born fool bụ the problem the problem and you know it because onye kpọta nwa boyi nke izizi ọ na ọgọ gị nwoke onye na-anụ nwanne gị ofu nne gị ofu nna gị the same Casey chụpụ ya ị kpọta ịma ọ na i si na street kpọta Ifeanyị bụ ọnwa ọ na ị kpọta Chinwendụ na-emekwa ka ọ na ọmanna ọmanna kama ọ ga-ana Casey ana Casey na nwanne nwaanyị akwara naa ị na-anụkwa ife m na-ekwu kama ọ ya ana Casey na nwanne nwaanyị ana ife m ji ekwu bụ na ndị be kezi m afa nna ụnụ anụwa kezi m afa ụnụ kezi m afa fa na-azọ kwado ihu mere ka ọ echetazi m afa ụnụ na-aza ụnụ abụrọkwa bad people because number one person Igodo anụrụ na nna mụtara gị amarọ m ya na a very good man very good man nna nna gị bụ a very good man but without being told gị bụ Ifeanyi Igodo mụ na gị anọgo ṅụkọ mmanya ama m na gị bụ Ifeanyi bụ a very good sọsọ onye nwere obi ọjọọ bụ nwanne nwaanyị Casey na a na amaghị nke ọ Casey bunyere nwanne nwaanyị obi ọjọọ mba anụ na o nwere obi ọjọọ since nwata anụrụ m ndị kwuru okwu sị na o nwe a sị na o nwere obi ọjọọ bụ nwanne nwaanyị a sị na o nwere obi ọjọọ ah, because um, um, maka na nwunye nke nwanne nwaanyị nke ọzọ enwerọ obi ọjọọ gị nwa na onwe gị enwerọ obi ọjọọ sama sama dị na bụ na abụ enwerọ obi ọjọọ ụmụnne gị niile nwere nna mụta gị enwerọ obi ọjọọ mana Casey amazị m ka chineke si wee kpọkọ ya na nwanne nwaanyị nke nwere obi ọjọọ Casey nwere obi ọjọọ nwunye nwe obi ọjọọ mana nwunye Casey adịghị evil onye dị evil wụ Casey nwunye Casey bụ sọ obi ọjọọ ka o nwere o nwere obi ị fụ ya ị ya-ama na o nwere obi ọjọọ ụnụ na-anụkwa ife m na-ekwu o nwere obi ọjọọ and ọ bụ if they chineke bi n'eluigwe mere m ebere if they talk rubbish ma I will expose them the more now na ife m na-agwa ụnụ enwerọ m any interest I have no interest n'anything the only thing m chọrọ from ụnụ bụ you settle Chinwendu with 1 million meticais as a mandate 1 million meticais 6 million naira 1 million ị gbaara ya flight kpọna ya mana ị jụ na ị ma mme etu ahụ ndị Mozambique erie nya bụ ego ọgọ gị nwoke debere ahụ na ọmụ ife e bupụtara ya akwụkwọ saịnụọ ọ makwa ife o dere ebu ya akwụkwọ okwu onye vevem ọ makwa ife meaning of that ife dị na Portuguese ọ makwa okwo ife a bịa na-ego ife e were kamera a na-ese kamera ee a na-evideo omechi ife o zuzuru ọ ma ndị vat invoice a na-akọmpaịlụ ọnụ ya ike oke isi a isi ga-ama mpụta ya ị chọkwa ka anyị gbaa ya bet settle Chinwendụ kpọna Chinwendụ nke mụ na ụnụ ji abụ ife abụdebe ife m nwere ike ikwu ndị wụrụ mma nye ụnụ update ife a abụrọ the work m nwee na adị m too busy so m enweta time ịpụta na-ekwu I don't want to ihe mbụ ife mere ka m ma-agwazi ụnụ enwee ife m enweta time iwepụta time ife ji wepụta today bụ na ọ bụ na I was I was busy with uh, master prophet today I'm among his district uh, so mana because of this emergency broadcast ọ nya ka m ji wepụta nwa ihe settle Chinwendu I will do Ifeanyi Ifeanyi who? I will, don't worry, I will send you all the information. Settle Chinwendu. Settle Chinwendu. But if you refuse to, agwa m gị na no Edo siri nya no Nnewi siri Edo nya nwere Nkwọ ọ bụrụ ụnụ chọọ ịgba ya bet and let's see